Дыгъэр уэгум зэритыр нэхъ мащӏэрэщ.
Махуэм и нэхъ кӏэщӏыгъуу щытщ. Абы къигъэгузавэт цӏыхур. Гъэмахуэ шыли щыӏэт, щӏымахуэ шыли щыӏэт. Щӏы махуэ, щӏыгу, щӏыщхьэ, уае щыхъуа махуэхэр зэгъусэу. Мазэ, е ижу къигъэлъагъуэр ӏе ижу къигъэлъагъуэурэ. Ауэ псалъэ езыр адыгэ псалъэ.
Щӏымахуэр фӏырэ ӏейрэ узэупщӏынур щӏыращ. Фи махуэ фӏыуэ, ди ныбжьэгъухэ! Мазэцӏэхэм теухуа нэтыным етӏуанэ ӏыхьэр Фи пащхьэ къыдолъхьэ. Абы Унэлӏокъуэ Вячеслав щытыдогъэпсэлъыхь щӏымахуэ мазэцӏэхэм. Чэнджэщ щхьэпэхэр къыдэфхьэлӏэу къыкӏэлъыкӏуэну нэтынхэми фыдигъусэмэ ди гуапэщ.
Дэтхэнэ зэманми хэбдзын хэмылъу, и дахагъэ, и фӏэрэфӏагъэ, нэри пӏэпызых иӏэжщ, щӏымахуэ жытӏэми, гъэмахуэ жытӏэми, гъатхэ бжьыхьэми, мис абы усакӏуи, тхакӏуи куэд тетхыхьа, куэди жаӏа. Щӏымахуэр псом ящхьу нобэ абы и гугъу зэрызжытӏэу, щӏыӏэм дытре дытепсэлъыхьу ди нэгу къыщӏэувэу щытыр уэсра. Уэсыр къабзагъэм, хужьыгъэм, дахагъэм щыщу адыгэми Ижьыжь лъандэрэ къигъэсэбэпу, ахэр зэгъэпщэныгъэм деж езым гущӏагъщӏэлъу иӏэу ауэдэуи къокӏуэкӏ. Щӏыӏэ хэлъу щытми, тӏэкӏу къыпызыгъэкӏуэт хэлъу щытми. Псом хуэмыдэу усакӏуэ нэхъ пажэхэм, Щоджэнцӏыкӏу Алий къапщту щытмэ, и тхыгъэхэм ущеплъым дежым ди а уэсым къыхуихьауэ псалъэ куэд Пэж джэбыным щригъэщхьи щыӏэ. Махуэр уейти щӏызэпихум, хуарзэу уэсыр кърехьэкӏ, къуакӏи тафи къимыгъанэу, джэбын хужьыр кърешэкӏ, жери. Ауэ абы и тхыгъэхэм кӏэлъыплъа нэужькӏэ, итӏанэ а уэсри щыгъэхуми хуегъадэ, уэсыр щхьэтхъуами хуегъадэ. Мис абдежым де щхьэхынэу пшагъуэбэм щӏынапэр еуфэ, чэф щӏыкӏэщ жыг тхъуахэр. Щыгъэхум, зэрешэ. Иджы мы сатырым дежым ди щыгъэхум, жыг тхъуахэр жыхуиӏэр уэсым и пӏэкӏэ къихьщ абыми, дахэу, лантӏу, ӏэкӏуэлъакӏуэу тхакӏуэм къигъэсэбэпыфам дежым ди. Мис апхуэдэ псалъэ шэрыуэхэм бзэр дахэ ящӏ. Уэсым ехьэлӏауэ псалъэ куэди Иджырей адыгэбзэм къыщыкӏуэу щытщ. Псалъэм папщӏэ, пщэдджыжьым уэсыр хуэфӏу къытрилъхьауэ укъэуша нэужькӏэ, адыгэхэм уэсмычщ жаӏэ. Иджыри зыри темыувауэ лъэкъуампӏэ имыӏэу. Аркӏэ моуэ уэсыр иукъуэдияуэ нэм къиплъыхьыр щыуэсым дежым де уэсчэсейщ жаӏэ. Е уэсыр пӏащӏэу, щӏым тепхъауэ щытетым де уэслъэгу жаӏэ. Уэсыр хуэфӏу. Телъу е щӏыпӏэр уэсу щыту уэсыр темыкӏыу щытелъым дей уэсылъэ жаӏэ. Жьым уэс щӏэту, къыщрихьэкӏым дей уэсхъуэту жаӏэ. Мис ауэдэу а псалъэхэр щӏымахуэм ехьэлӏауэ къагъэсэбэпу къогъуэгурыкӏуэ. Щӏымахуэ жыхуэтӏэм иджы мыбдежым псалъэм уегупса нэужькӏэ, дэтхэнэм дежкӏи гурыӏуэгъуэ. Адыгэбзэр фӏыуэ зыщӏэм занщӏэу къыгурыӏуэнущ, ар ӏыхьитӏу зэхэтщ. Щӏы махуэ. Ауэ махуэ жыхуиӏэр гурыӏуэгъуэ щхьэкӏэ щӏы ӏыхьэм къикӏыр псори занщӏэу я щхьэ нэмысынкӏэри хъун. Иджы мы дежым щӏы жыхуиӏэ ӏыхьэм къигъэлъагъуэу щытыр нобэ лъакъуэкӏэ дызытеувэ щӏыгу, щӏыщхьэ, щӏыфэ жыхуэтӏэхэраӏэ. Атӏэ мы дежым де хэлъар щӏыӏэ жыхуиӏэ мыхьэнэ къигъэлъагъуэу щыта. Гъэм щыщу Нэхъ щӏыуае щыхъу зэманыр, уей щыхъу зэманыр къигъэлъагъуэу. Мо щӏымахуэ жыхуиӏэ гурыӏуэгъуэми адыгэм къригъэкӏыу щытар ара. Уае щыхъуа махуэхэр зэгъусэу. Иджы мазэхэр зэпыудыжауэ щыуэ къокӏуэ мыбдежым дей. Щӏымахуэри адрей бзэхэми хуэдэу адыгэбзэм ейхэри щӏымахуэ мазищу къэкӏуа. Иджы мы цӏэхэр совет властхэм и зэманым щыгъуэ псори есауэ январь, февраль, декабрь а мазищыр щӏымахуэм ейуэ къалъыту щыта. Аркӏэ мы декабрь мазэм щхьэкӏэ дыгъэгъазэр ди къыхэтха. Иджы мы дыгъэгъазэр и купщӏэкӏэ убгъэдыхьа нэужькӏэ, декабрь мазэ къаплъыту щытмэ, декабрым и тӏощӏрэ зы, тӏощӏрэ тӏум махуэм и нэхъ кӏэщӏыгъуу щытщ, жэщым и нэхъ кӏыхьыгъуу щытщ. Икӏи дыгъэгъазэ абдеж щӏыжиӏэр дыгъэм зыкъигъэзауэ, дыгъэр къызэрепсыр, дыгъэр уэгум зэритыр нэхъ мащӏэрэщ. Жэщ нэхъ кӏыхьти, махуэр нэхъ кӏэщӏти. Икӏи а дыгъэгъазэ жыхуиӏэр а декабрь мазэм хуагъазэщ абыми, дыгъэм зыщигъазэ мыхьэнэр къигъэлъагъуэу дыгъэгъазэ фӏаща. Икӏи псалъэри псалъэ дахэщ, адыгэбзэми къозэгъ, сэ си щхьэкӏэ.

Шылэр адыгэбзэм къегъэсэбэп, ауэ псалъэ езыр адыгэ псалъэ. Шылэ жыхуиӏэ псалъэр персыбзэм къыхэкӏа. Иджы а шылэм къигъэлъагъуэр гъэмахуэ шыли щыӏэт, щӏымахуэ шыли щыӏэт. Иджы абы къиубыдырат нэхъ щӏыӏэ дыдэу гъэмахуэм щыщмэ, щӏымахуэм щыщмэ. Щӏымахуэ шылэм къиубыдыр иджы январым и пщыкӏублым щӏидзэти, Ар махуэ плӏыщӏкӏэ екӏуэкӏт, мис а мазаем и махуэ тӏощӏрэ ещанэм пщӏондэ. Махуэ плӏыщӏыр нэхъ щӏыӏэу къалъыту шылэ мазэу. Атӏэ, Адыгэ псалъэм и лэжьакӏуэхэри абдей щӏышылэ жаӏэщ абыми, щӏымахуэм и нэхъ гуащӏэгъуэ, и нэхъ ткӏиигъуэ зэман къигъэлъагъуэу ящӏа.

мазэ гуащӏэми хеубыдэ. Итӏанэ нэхъ мазэ ӏейкӏэ адыгэ абы щӏеджэр абы хэт? Мазае жыхуиӏэм къигъэлъагъуэр ӏей жыхуиӏэу къигъэлъагъуэрэ? Щӏэмазэ ӏейр куэдым мо мэкъумэшыщӏэм ӏэщ зэрахуэу щытати, мо куэду мо ӏэщ зиӏэхэм мо щӏымахуэр ткӏий хъуа нэужькӏэ я мэкъухэр мащӏэ хъуауэ, Щӏымахуэр и кӏэм нэсауэ, мэкъу ягъэтӏылъахэр, мэкъумылэхэр къемэщӏэкӏ хъуауэ, ауэ мо щӏымахуэр ткӏийт абдежым дей ӏэщым мэкъу нэхъыбэ ирамыгъэшхыу мыхъуну, губгъуэм дэпхукӏэ, хъупӏэм дэпхукӏэ уэсыр телъщ, абы я шхын ягъуэтынутэкъым, абы къигъэгузавэт цӏыхур щӏымахуэм хуагъэтӏылъа шхыныгъуэхэр. Шхыныпхъэ жыхуэтӏэхэр къемэщӏэкӏ хъуати, ауэдэ цӏэ фӏащауэ щыта. Бейтыгъуэн Сэфарбий уедэӏуэну, абы убгъэдэсыну, уепсэлъэлӏэну хьэлэмэтщ. Сэ куэдрэ срихьэлӏакъым Сэфарбий, зэрихьэлӏар мащӏэ дыдэщ, ауэ дыуэщӏым сыщрихьэлӏами, ӏэнэм дыпэсу дрихьэлӏами, е ауэ уэршэрым хэсу срихьэлӏами, абы жиӏахэм си тхьэкӏумэр къысхутемыгъэкӏыу седаӏуэ ауэдэ. Хэбдзыну зы псалъэ хэмыту, ӏущагъыу, лъэпкъым иӏэу хъуар щызэхуэхьэсауэ, и псалъэ псор ауэдэщ абы зэригъэпсар. Иджы абы газетэм къытридзауэ жыӏэгъуэ зыбжанэ щыӏэщ. Абыхэм яхэтщ щӏымахуэм теухуа жыӏэгъуэ зыбжанэ къыхэзгъэщынщ. Уэсыр щӏымахуэм и нысашэщ. Хьэлэмэткъэ мыбдежым де Иджы щӏымахуэм а уэсыр теуфэбгъуауэ зэрыщытыр къыхигъэщу абы и нысашэм иригъэщхьа. Къыкӏэлъыкӏуэу щӏымахуэр щхьэусыгъуэншэу кӏийркъым, абы гъатхэри, гъэмахуэри, бжьыхьэри и нэгу щӏэкӏащ жи. Иджы мо щӏымахуэм и щӏыӏэр уаем иригъэлей къыщыхъум дежым дей ар хуигъэда. Щӏымахуэм мо гъатхэри илъэгъуа, Бжьыхьэри илъэгъуа, гъэмахуэри илъэгъуащ, зыщӏигъэкӏийр аращ жеӏэ. Къыкӏэлъыкӏуэу, щӏымахуэр фӏырэ ӏейрэ узэупщӏынур щӏыращ. Ар щӏымахуэм и махуэщ жи. Абы ауэдэу къыхегъэщри. Щӏымахуэр хьэлъэщ, арагъэнщ пасэрейхэм илъэситӏым тегуэша лъэхъэнэ щӏащӏар жи. Иджы аби пэж дыдэу гу лъита щӏымахуэр зы гъэм къиубыдэ. Псалъэм папщӏэ дыгъэгъазэ жыхуэтӏэр мыдрей гъэм хеубыдэри, адрей дытехьа нэужькӏэ илъэсыщӏэ, щӏышылэ, мэзае жыхуиӏэр тегуэшауэ щытщ илъэситӏкӏэ. Абы гу лъитэщ аби ауэдэу къыхигъэщауэ щытщ.